daalụ anyị kenekwa ee biko gị kọwara anyị afa yị afa m bụ Ajụlụchukwu Ọsaka nwata nwe ndidi ọnwa awele yes ọ bụ nke unu na-eme since na-agbagharị kedu ndị afa ndị bụ ndị otu a ndị otu a bụ ndị Egbenuọba Ọnịcha ife fa na-alụ n'Ọnịcha ife fa na-alụ n'Ọnịcha bụ na fa bụ ndị ndị a bụla fa bụ ndị vanọdụ ife a na-akpọ fa bụ ndị soja igwe gboo gboo oge gboo gboo maka na ọ bụrọ tata ka o bido na ọ ndị gboo debele ya ndị ndị debele ya gboo gboo anabasigo onye isi anyị gboo gboo oge m ji wee malụ ya Agụsịobo Agụsịobo Punch Punch so na ndị isi anyị wee megide megide megide o wee bịa luo bụ ụsọ ọnwa ije wee na-agbadata etu a ka e si wee na-agbadata Charlie Ọsaka fa Ọnụọra Odigbo Epundu Awụdụ Epundu Chieka na Erika Erika ma Ngụba fa ma Ede fa Ogbuagụ Erika ọ dị ogbuagụ na ụmụogboodogwu eri nne ndị a ebughị ya kedu ife a na-eme tata ka ife ọ bụ ife a na-eme tata bụ ọgbalido maka na tupu Ọgbalido Ọgbalido ee a na-eme ya every year arọ ga-erute arọ nwa ọ na-abụ o lue na o lue oge igwe ji agba ọfala igwe enyezie enyezie ụkwụ na nlọ wee megide ụbọchị eze ga-ewepụ ụkwụ na nlọ na-abụ ụbọchị ọgbalido Ụmụase wasịa ji egbue nkịta egbusizie ya bụ nkịta ụbọchị a na-egbu nkịta ka a na-ebido aṅụba okoma na chukwu debele igwe o wee si n'arọ baa n'arọ ma ọ bụ ndị ichie ume ma anyị bụ ndị Egbenuọba chukwu debele fro- si n'arọ wee baa n'arọ anyị nwa bụ ndị Egbenuọba na-anọ n'ime ọfịa achụta anụ bute oge gboo i bulie i gbuo nnukwu anụ i bulie jee na be igwe igwe welu nke ya i buluzie nke ọzọ ṅụlụ okoma naba na o kogo yi na i gbulu anụ ehe ọ nya bụ ife melia tata ka a na-agba ọgbalido ya so na ọnịcha na-agba ọgbalido a gbasịzie ọgbalido a nọọ mkpụrụ ụbọchị onemone igwe agba ọfala so na ọ na-egosi na na unu na-achụpụ like, ụmụ ife dị njọ yes ebupụgasị tata ka a na-ebupụzi ụmụ ife dị njọ niile bụ ife dịkọba na- n'arọ yes ebupụ ya tata igwe wee gba ọfa- wee gbaa ọfala egosi na na ife a Ụbọchị na-eme adịgo. ụbọchị adịgo mma adịgo mma Eh, o nwere obere okwu ndụmọdụ ị na-enye ndị na-agbagote kịta maka ndụmọdụ m na-enye fa bụ na anyị nwa bụ ndị ọ nna anyị va bụ ndị nọ na ya wee megide megide nna m kpọrọ m jebe ime ọvịa na-akụziri m etu esi eme ive m soro gbube anụ gbube ya bụ anụ wee lụọ na ya bụ otu ndụmọdụ ndị enye ndị ụfọdụ bụ onye ọbụla dị ọ dị mkpa na onye ọbụla malụ nna ya na onye malụ nna ya malụ ive gboo maka na ndị gboo nwere ka va si eme ya o ji abụ na ị pụta aka pụa yị mme ị banye Egbenuọba onye nna ya mebere nya bụ ife mechasị a nyawa ọkụkọ ọ sị na nwa ya ga-anọchi anya ga-abụ anya ya
so na onye nna ya nna mmadụ ga-etinyenwu mmadụ n'Egbenuọba ee nna anyị ga-etinye n'Egbenuọba ma ọ bụ na ọ tụchasị anaba o lue oge ọ ga-eji na o nwere ike abụ o ji eje nya bụ ime ọvịa Yes. kụzieli ịmalụ ọ na ọ kụziri ka ịmalụ ka ị ga-eji wee batazi nya bụ Egbenuọba but onye nna ya onye nna ya dị ndụ ọ ga-ete Egbenuọba. ee onye nna ya dị ndụ ọ ga na-eso nna ya wee na-eje ma ọ bụ na nna ya kpọrọ ya Ọ bụ na nna ya Ọ dị ndụ. nna ya ga-akụzili ya ive na-eme Mana ọ bụ na nna ya adịrọzi n'Egbenuọba. ọ bụ na nna ya adịrọ n'Egbenuọba i mee ive ike o nwere ndị ọnịcha mesịrị ive ike mana va ada achọ ịpụta ka va banye n'Egbenuọba na ive ike dị ebe a ebe a bụ ive ike onye ọnịcha mere ive ike bụ ndị ndị gboo gboo bụ ndị ọka emọsịfụ mana a bịa a na-asị ya na ụmụaka kịta na ọ bụrụ ive na ọ bụrụ ive na-eme na nke bụ okenye dị kụzielu ụmụaka ive nọ n'ime ụlọ na-asị ive na-eme adịrọ mma n'ime ụlọ na-asị ive na-eme adịrọ mma mana nke nwa bụ onye bụ okenye ama apụta ilo kụzielu ụmụaka ọ pụta kịta asị anyị na ive ọ na-eme na etu esi eme ya na etu esi anyị esoli ive ọ na-eme wee mebe fanụ gbado bụ ndị metara ive ike mee ive ike mepụrụ aka mme mana fa ada apụta anyị nwa na-apụta apụta anyị wee na-anwa ya etu anyị nwere ike ịnwa o wee bụ na ya bụ ife na okwudola kwudo onye a bụ ife nwere ike ime na-adụzi ụmụaka ọbụla ọdụ va pụtaba ndị okenye pụtaba ka va nyere anyị aka ka edozi ya bụ n'ovu ife dị n'ọnịcha bịa na-emebi emebi ka nyere anyị aka ka anyị wee nwere ibe gị ọ dịka na otu arụ na unu na-eje outing ya akpọ ya ụlọ ọnwụ akpọ ọ bụ onye ọbụla ka unu na-ejele mba
onye ọbụla bụ onye Egbenuọba nwụ anyị ga-ejeli ya mana onye ọbụla gafelu onye ọbụla gafelu ọ nwere age ọ na-abụ o lue 70 80 a kpọọ anyị maka ọbụlụgo okenye anyị ejeli ya ụlọ anyị. Unu ejelu nwoke unu ejelu nwaanyị mba ọ bụrọ ife ama ka nwaanyị ife nwaanyị chizu echizu mba anyị ada eje ncha ncha onye ọbụla ada eje chọrọ ife ndị odogwu ife a bụ ife odogwu ife a bụkwa ife ike ife a bụkwa ife na-ebu ama a na-amara etu o si ameme egwu ya rakịta bụ ivu onye isi onye azụ onye anyanwụ na kekwana ekpele na ekpele igwe ọnịcha na ndịichie unu gbalụ ọgbalido tata ndụ ndị igwe ndụ ndịichie ndụ anyị nwa bụ ndị Egbenuọba maka na anyị wee anyị dị ndụ anyị wee kpelu fa ekpele ka fa wee dị ndụ fa nwa wee kpekwuelu anyị nwa ekpele maka na onye ichie ume ọbụna anyị batara bie ọ na-ekpelu anyị ekpele ndụ ya na anyị nwa kpelu fa ekpele ndụ kpekwuelu ndị ichie kpelu agbala na iregwu kpelu ndị ọdụ kpelu ndị onye ọbụna bụ onye Ọnịcha anyị na-ekpelu fa ekpele ka fa dị ndụ ogonogo wee na-akwado anyị n'ife anyị na-eme mm. ka o wee na-agara anyị ọfụma ọfụma a fụkwa na anya na a ga-agba ọvala nke a ga-alịchitara na udo dị unu agalịzi gosi na-egosi na anyị unu ife niile bụ ebutugo. ife- ife niile bụ ife ayala niile dị nụ anyị butugo ya tata Ọ nọ Ọ- n'ọnụ. ọ bụ- ọ butugo Yes. ụbọchị adịgo mma ya na a Yes. ga-agba ọvala ọfụma ọfụma Daalụ. maka na anyị nwa bụ ndị ndị soja igwe anyị agaligo wee fụ na ife dị njọ dị si na anyị wepụsịrị ya Daalụ. topụsie nwa ikoliko dị ya si Daalụ. Yeah. Ah, nke nke na-etukwa na ya nwata nwe ndidi onwe wele Ajuluchukwu Ọsaka daalụ sọ Ee, nwata nwe ndidi ee, nna m ọ ga-adịlị nwa Ise. nwa Chali Ọsaka daalụ Ee, daalụ daalụ